Masana apa 4 March 2024 pamene Amalawi ambiri tili pa holiday tikukumbukira holiday imeneyi ya amalitiri amene anavutika kwambiri dziko lino makamaka ku Nkhata Bay kumene adavutikira dziko lino kuti amalawi ambiri tipeze ufulu, limenenso tsiku lawo limakhala lopanda meaning chabe limangokhala ceremonial makamaka kwa andale kungofuna kukwanirisa kuti atamike koma ndithu anthu ena adaluza mwazi wawo chifukwa cha ife amalawi kufuna kuti tikhale pa ufulu. Pamene ambiri tiri pa holide yokakamizidwa iyi imene ilibe meaning yake kwenikweni chifukwa dziko la Malawi limangofuna andale kukwanirisa zinthu kuti awoneke kuti akukwanirisa koma asakupangapo kanthu, mundiloleso ndikakupaseni moni inu a Malawi makamaka osauka. kuti muli bwanji kumene muliko muli bwanji amalawi nonse pamene tikuchita ambiri ife regret kuti tinkaziputiranji zimenezi muli bwanji amalawi muli bwanjinso inu a acb kodi a acb mulipo munabwera ndi matamatu makamaka amayi kumeneko anthu ankaona ngati mulipulumutsa ziko koma lero ndiye kuli zii kumafusananso kuti kodi aja director a acb aja anachoka kapena ali maiko ena kapena iyayi anasiya ntchito kumafusa kumafusana anthu ndithu akufusana anthu mmakukamo koma iyo yonsa lake ndiyonena kuti adirekta a acb amene anabwera mwa mkokomo aja amene anthu ankaona ngati amanga anthu amene anali ndi anapasa amalawi chiyembekezo aja alipo koma lero nkutheka kuti mabanzi ochuluka anawasamira pakana mutu woti mutu wawo unakwiririka ndi mabanzi sangaonekenso Zija Amalawi ankayembekezera kunena kuti achita zija, aah tatiyeni tiyiwale kaye. Kodi nanga inu a Tonse Alliance mulipo? Tonse Alliance yosogozedwa ndi Chakwera munabwera ndi mkokomotu, Amalawi kumanena kuti koma ziko timalifuna ija ndiye ndi ili. akamakuchinani interview kumanena kuti he ditu zoonadi zimene timayembekezera amalawi zija zili line zibwera line hey, koma amwene chakwera chakwera ndi waboza kwambiri a Tonse Alliance mulipo munabwera ndi mapromises itu Eh, ndipo anthu anka- ankachita kunena kuti ndipo malawi amene timamfuna uja ndi uyu pomafika siku la lero anthu mmene akukonzekera kapena akunyadira kapena ali pa holiday yonamayi ya a malitiri tinkayembekezera kuti tiona zinthu zabwino zabwino a Tonse Alliance, Amalawi sadzakuiwalani ndipo sitidzakuiwalani. Komano ndikupempheni ngakhale kuti sitidzakuiwalani ndikupempheni inu Amalawi kuti chonde chonde kuteroko ikubweranso phase 2 imene tinamizidwe koopsa. Kuteroko a andale akukonzekera kutibwatika nalo Boza lina makamaka a Tonse alliance komanso mcp nkhaza zawo mwaziona kale ma promises onse amene anachita palibe chimene chapangikapo olo chimozi ndipo ndikupempheni amalawi kuti osazalozedwa siku limenelo olo atakupasa 500,000 mthumba pokavota chonde chonde mukhapeni mutu amene kamuduleni khosi anthu amenewa osawamvera chisoni chifukwa nde ationetsa zinthu zokuti sitinazionepo tonse alliance mukati mukamaima kutsogolo kuja kumanena kuti sitikuopa dziko ili ndi lathu mbendera iyi tizaifera ndipo anthu osabwerera mbuyo osanyumwitsidwa osaopa ife kumaona kuti "Eh, koma koma guys eh, anthu andale ndi anthu oopsa kwambiri ndipo nthawi imene ija mutalowa mboma munanena kuti mufuna mupange za ma reforms ndipo ma reforms amene aja akanakhala kuti munachita implement ziko limeneli likanakhala labwino koma ma reform aja atangoyamba wamkuluyo ataona amaona ngati amene akuyendetsa ma reform yo amulanda boma anangomponda pakhosi Nkhani ya ma reforms ndi kusokonekera mmene inasokonekera A C B kumafunsa kuti abale kodi A C B Tonse Alliance china chilichonse munachipha china chilichonse panopa mukusakasakaso kuti amalawi akakuvotereni 2025 komatu ndiye ulendo uno ndiye muonatu zoopsa chifukwa amalawi amene ndikuwaziwa ine after kuyenda m'mavuto amene taaona ife sindikukhulupirira kuti alipo mmalawi amene analozedwayo kapena amene ali wosavukayo amene angakavoterenso tonse alliance tonse kuchokera ku nsanje kukafika ku chitipa chonde chonde nkhotakota mchinji osavotera chifukwa chokuti ati ali mudera lathu osadzavotera chifukwa chokuti ndi ambuye athu koditu izi zolembana ntchito kapena zovoterana chifukwa chokuti anthu awa ndi abale athu ndi izi zaononga zikotu tatiyeni mwachisanzo tipite kuja kumatchedwa kuti ku immigration ku immigration three quarters ya anthu akumeneko ndi pachibale pokhapokha Kaye kaye ku police, ku police ndi ndi institution yomvetsa chisoni. Kuwaona anthu amene ali kumeneko kumamva onse amene onse amene bambo, mayi, ana, ana awo, ana awo, zizukulu zawo onse ali ku police. kupita ku army, chimodzimodzinso onse, bambo ali ku army, mayi ali ku army, ana ali ku army, zidzukulu zili ku army. Koma kumamvetsa chisoni ndi ku polisiku, umapeza kuti banja lonse ali ku polisi, bambo, mayi, ana, zidzukulu, koma tsono chomvetsa chisoni kwambiri, ambiri mwa iwo ndi anthu okuti sukuluyi sanapite nayo patsogolo. olo certificate alibe koma simply because ndi makolo awo ndi apolisi iwonso ali mu system momo ndiye imazafikapo bambo nthawi yokuti alembe o- oganiziridwa statement wa polisi kuti amulembe oganiziridwa statement kumakhalatu mafunso kuti mulemba nokha kapena iyayi kapena ndiwayitane anzanga ak- akulembereni koma kumakhala chizungu nanjinanji akakafika pa point yokuti tsopano mu oganiziridwa uja atamulemba statement tiyeni tikayime pa khoti ndiye tikalankhule chizungu mu khoti kumakhala tikutuluka thukuta kukhapwa Vuto lolemba anthu nokhanokha chifukwa chokuti ndinu apolisi kuwalemba azi, ana anu, zizukulu zanu ndi limenelo. Likuchita compromise. Pano ndiye mu polisimu mwabwera mchitidwe wina oopseza. Kumaopseza munthu akamulemb akamugwira munthu mpakana foni ikumachoka ku state house kuyimbira wapolisi kuti kodi iwe amene wamu wamugwirayo umu umu umumasule. kusonyeza kuti professionalism taichita compromise. Ena ndiye akumachita mchitidwe wokuba kuti upeze olo clearance yomweyi pa Blantyre Police. Clearance tu ati pali mayi wina amene sitikufuna kumutchula dzina, pali mayi wina ati ndi m'bale wawo wa abwana. kuti akulembere clearance akumakutchaja mtengo 100 chakuti 150 200 kumanama kuti ati akufuna akakupa, akakupangire zinthuzo ku Lilongwe koma iyeyo akungochita screen pa foni kutumiziranso kwa abale ache kumeneko koma munthu akumamutchaja ndalama zochuluka kaye kaye akakhala azungu azungu ndi amene akukumana nazo pa Blantyre polisi azungu, ma 300 chakuti, ma 500 chakuti. Mayi amene dzina lake ine ngati DC ndangolisunga koma akapitiliza mchitidwe umenewu omafuna kuti azibera a Malawi, kungo nkhani ina iliyonse yaying'ono akumatchaja bail imene bail ndi yaulere akumatchaja kuti akulembere chinthu chokuti angokulembera chinthu chokuti mwina ndi cha 3000 malingana ndi ndondomeko yonse yawo ya police iyeyo nde amatchaja 30,000 mpolisi mwalowa ribolonje kwambiri mupolisi mwalowa u- uchisiru mupolisi mukuchita compromise kuwapangisa manyazi anthu amene abwera kuti adzagwire ntchitoyo ntchito yawoyo moyikonda koma chifukwa chokuti mtima onena kuti Ine ndimulembe ntchito mwananga. Kumuwona mwanayo amene a, ati ndi wa polisiyo, kumuwona inuyo. Omvetsa chisoni, kamwana koti sikangawombe olo mfuti, kamwana koti sikangathamangitse a, wa, munthu wokuba, koma mukumulemba chifukwa chokuti ndi a polisi. Izi ndi zimene zimafunikira ma reform. Ma reform akanabwera akanasesa police bwino bwino, ma reform akanabwera akanasesa ku army, ma reform akanabwera akanakonza ku immigration. Kumadabwa kuti kodi anthu mmaganiza bwino bwino mukamapanga zinthu zanu? Motero kuti ikanakhala kuti acb ndiyogwira ntchito monga mmene timaiganizira, ndiye ibwere kuti ikapange kafukufuku Eh, ambiri ntchito ikanathera olo amanebu anato ana- amanebu anangoti abwera ku polisi ndiye akaone tang- akangolowa pa area 3 area 3 yokhatu koma anthu kuzakhala kujomba anthu kukufunsa kuti iwe you are a policeman what is your name kulephera ndithu Ntchito Zolemberana Pachibale pa Ulendo Wopita ku Kenani mu Tonse Alliance Mtsogoleri Wake Kudzakhala Chakwera 2025 Mmene Amalengeza Muja Kapena Mmene Amalengeza Kuti Zisankho Zina Zidzakhala 2025 Munkaona Ngati Ndi Kaletu Koma Masiku Amatha Ndi Kugona Lero Taonani 2025 Ija Ili Pa Mphuno Mukufunafuna mukanakhala ndi magic yobweza zaka koma sizitheka amalawi akupanganiranani koopsa akupanganiranani kuti 2025 tione zina za nyuwani chifukwa inu ndiye mwatikwanatu mwatikwana state house yo ndiye ii manyaka enieni kungopangika masanje kumadabwa kuti kodi abale izi zikuchitikazi zoona president ali m'nyumba yomweyi state house inali kale state house pano china chilichonse chinasokonekera kwalowa manyaka aliyense angoba mmene angabere pa state house aliyense angopanga chigololo mmene angapangire pa state house aliyense angopanga zina chimi- chimene angafune kuchipanga state house imeneyo amalawi ndikupempheni kunena kuti masiku akuyandikira Tikupita ku zisankho, chonde chonde osaiwalira mavuto amene mwakumana nawo. Ndipo akanakhala kuti maboma enawa amachita behave mmene akupangira a Tonse Alliance, enanunso olo ntchito ya uphunzitsi simukanainunkha. Pakakhala pa Salima ndiye hey! Ma health surveillance assistant angotenga ose a nyau okhaokha ose a chipani okhaokha kale lija munkaizuzula dpp kuti ikulemba anthu anthu a alomwe okhaokha koma ee tapitani pa area 3 mukaone a polisi tapitani pa salima mukaone a polisi tapitani pa kasungu mukaone a polisi tapitani pa mchinji Tapitani pa Blantyre, tapitani pa Mulanje mukapeza onse achewa okha okha kuteroko imene ndi strategy yawo imene ayikonza yokuti azabere mavoti 2025 akulemba pena paliponse mchewa wina aliyense mchewa iyayi wachipani iyayi ameneyo ndekuti ndi wa gule bon kalindo koma guys guys chakwera ayi ine ndikangomva kuti mu mcp muli ma mafias ena kumadabwa kuti awawawa ankapondera trauza awa awawawa analibe china chilichonse awa awawawa ankachita kupembeza kuti ayi awine u mp awa galimoto yawo inali yokuti yokhwangwanyika yochita kupachidwa yooneka ngati ikuchokera kumanda koma lero afika ponyada ngati apa kanthawi kanthawi nkachisiru bon kalindo